Mu 1988 ku america kunali chisankho pamene george Bush wa Republican amapikisana ndi michael dukakis wa democrat pa kampeni michael analonjeza kuti akadzalowa m'boma adzakweza misonkho bush atamva zimenezi analumbira komanso kulonjeza kuti adzatsitsa pulani yake yofuna kunyengerera anthu inatheka ndipo anawina chisankho ndikukhala purezidenti 1989 koma atangoyamba kulamulira misonkho sinatsike tinamuona pa 5 november 1990 akusaina bilu yotchedwa bush tax increase anakweza misonkho kwa anthu a bizinesi komanso nyumba maamerika anali okhumudwa kwambiri ndi bilu imeneyi chifukwa pa kampeni analonjeza kuti adzasisa misonkho mwachidule george bush senior analamulira temu imodzi chifukwa anthu sanamvotere pa chisankho cha 1992 kumalawi kuno tinalonjezedwa zinthu zambiri mu 2020 koma pofika tsiku la lero sizinakwaniritsidwe fetereza wa 4495 lero tikugula 107000 nthawi ya mutharika anthu amagula magalimoto ambiri kuchokera kunja chifukwa forex imapezeka 2019 mwachitsanzo magalimoto oposa 50,000 analowa mdziko muno kuchokera kunja koma kungobwera chakwera anthu asiya kugula magalimoto chifukwa forex kulibe mmalo moti amalawi agule magalimoto 50,000 ngati muja ankachitira munthawi ya peter akungogula 17,000 okha kalekale timagula sienta 2.8 million kwacha koma pano ndi 11 miliyoni importation of vehicles yapanga decrease ndi 50% mu nthawi ya chakwera mukagula galimoto 1.5 miliyoni kunja duty ya mra kumalawi kuno akutchaja 7 miliyoni chakwera ndi mcp apha bizinesi ya magalimoto ambiri asintha asiya kugulitsa magalimoto ndikuyamba kugulitsa tomato mtawuni ndiye tikunena kuti 1988 george bush ananamiza anthu ku america anakhala temu imodzi chakwera wanamiza malawi mu 2020 akhalanso temu imodzi richard nixon anapanga resign ngati president wa ku america 1974 zitadziwika kuti amanama pa nkhani yokhudza chiwembu chimene chinachitika ku watergate complex mu nthawi imeneyi asilikali a cia anapita kukatchola ofesi ya democratic party imene inali kumeneko ndi cholinga chofuna kupanga leak information president richard nixon anapanga resign 1974 chifukwa cha nkhani imeneyi ku malawi kuno immigration system yopanga mapasipoti yapangidwa hack koma president sanapange resign amalawi akulephera kupeza mapasipoti kuti apite kunja kukalandira thandizo la mankhwala koma zikhale ng'oma sanapange resign why 1974 richard nixon ataona kuti zavuta anapanga resign achakwera angobwebwetuka nkumatiuza kuti we have to wait for 3 weeks kuti system ya immigration ipangidwe restore mwachidule panopa government is shut down tilibe so boma ku malawi kuno ndiye if government is shut down mpaka kulephera kupanga mapasipoti osangopanga resign bwanji kuti anthu ena odziwa ntchito akhalepo tikukumbukira 2007 anthu aku britain anali okwiya ndi tony blair tony blair ameneyu anawanamiza zokhuza nkhondo ya ku iraq komanso analephera kubweretsa mtendere pakati pa israeli ndi lebanon nkhani imeneyi ambiri tikuidziwa tony blair anagwirizana ndi president wa ku america george bush ndikunama kuti ku iraq kuli weapons of mass destruction anapita kumeneko ndikuyambisa nkhondo kupha anthu mamiliyoni komanso anapha mtsogoleri wa dzikolo saddam hussein patsogolo pake zinadziwika kuti amanama kuyambira 2006 kunali nkhondo pakati pa israeli ndi lebanon nkhondo imene inaphetsaso anthu ambiri britain motsogozedwa ndi tony blair komanso america amachita support israel koma anthu aku britain samafuna kuti nkhondo imeneyi ipitirire amafuna pakhale ceasefire zotsatira zake anthu anakwiya pressure itakula tony blair anapanga resign ngati prime minister mu 2020 lazarus chakwera analonjeza kuti adzathetsa katangale pofika tsiku la lero iyeyu ndiye mfumu ya katangale ku malawi kuno anthu ambiri more than 60% ndi okhumudwa ndi president ameneyu chifukwa cha bodza koma sakupanga resign kodi sangatengere chisazo cha tony blair amene anapanga resign chifukwa cha bodza boris johnson anapanga resign ataphwanya malamulo a covid-19 korona itabwera mu 2020 boma la britain lotsogozedwa ndi boris johnson linakhazikitsa malamulo ena mwa malamulo amenewa anthu azivala maski komanso asapangise misonkhano later on iye yemweyu anaphwanya malamulo anthu anamuukira pressure inakula mpaka anapanga resign that was june 2023 kumalawi kuno chakwera analandira ndalama za covid ndikutiuza kuti sizibedwa patsogolo pake ndalama zoposa 6.2 biliyoni zinadyedwa ngati tomato ataona kuti zaululika anapangisa press briefing ndikutiuza kuti amanga anthu onse amene anadya ndalamazi koma mpaka lero palibe ndi mmodzi yemwe amene ali kundende kondwani nankhumwa ndi anzake a mcp anadya nawo ndalama zimenezi koma sakumangidwa ndiye timanena kuti boris johnson wa ku britain anapanga resign chifukwa chosavala mask anaphwanya malamulo a covid-19 lazarus chakwera anadya 6.2 billion covid fund koma sakupanga resign m'malo mwake akutenga ndalama zakubazo ndi kumalipira akaidi ku prison kuti azikamuthandizira kampeni taona uladi musa amatiuza posachita pompa iyeyu anamutulutsa kundende ndi ndalama za covid-19 achakwera ataba ndalama zija ndi anakamuuza kuti ase ndikutulutsa kundende kuno ndikupasa mamiliyoni uzipita uzikandipangira kampeni tikunena pano anamtulutsa atatuluka auladi musa amatiuza posachita pompa kunena kuti iyayi ine ndatuluka dpp chifukwa sindingadikire suspension ya 9 months ngati nzimayi oyembekezera anapita ku mcp kumenekonso amuuza kuti adikire 2 years ngati njovu yoyembekezera akulu amenewa anatentha kwambiri pakatipa anapangisa mainterview awiri pa times komanso pa zodiac ndikumanena kuti apm is not democratic chifukwa kuyimanso pa chisankho mbali nayi akupanga sapoti chakwera amene akuyimanso 2025 mwachidule mcp yapanga endosi chakwera dpp yapanga endosi apm koma uladi musa ndi anzake a mcp akudandaulabe kunena kuti muthalika asayime ndiyebe anthu ambiri akudabwa kunena kuti ndi chifukwa chani mcp akudandaula kuyima kwa muthalika ngati ndi a dpp kodi akuopa chani 2014 chakwera ndi muthalika anayima pa chisankho akufunanso kuyima 2025 komanso 2019 ndi 2020 onse anayima kuwonjezera pamenepa chakwera ndi muthalika alamulirapo temu imodzi aliyense kodi zimenezi zikutanthauza chani ngati malamulo akuletsa muthalika kuyima pa chisankho chakweranso akuletsedwa ngati muthalika sali democratic same applies to chakwera chifukwa onse apangidwa endosi ndi akuluakulu a zipani zawo